tsopano tikupatsirani nkhani zathu za lero zimene zawerengedwa pa times tiyeni tiwerenge nkhanizi mwatsatanetsatane
munkhani yathu yoyamba mmawa uno mtsogoleri wa dziko lino a lazarus chakwera walonjeza kuti aonetsetsa kuti atukule boma la chiradzulu ndi cholinga choti lidzikwanira makamaka pa mbiri ya dziko lino achakwera ati akufuna kuti bomali likhale ngati mzinda wa blantyre Iwo amayankhula izi pamene anatsogolera mwambo wa chaka chino wokumbukira m'busa John Chilembwe. Isaac Salima akufotokoza. Mwambo wokumbukira m'busa Chilembwe udayamba ndi mwambo oyala nkhata umene udachitikira pa chipilala cha Chilembwe Memorial Pillar. Mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera komanso akazi wawo a Monica ndi amene adatsogolera mwambowu pamene adayala nkhata zawo. Atsogoleri ena aboma komanso osaboma nawonso adayala nkhata zawo mmawu awo achakwera anati akufuna kuti boma la chiradzulu son mitambo adathokoza atsogoleri a dziko lino kamba ka masomphenya awo ofuna kukweza boma la chiradzulu komanso malo wa pim nkhani ndi yonena kuti tipangepo zinthu zingapo zimene zizionesa ku- ka- kulemekeza kwathu tsiku ndi tsiku kapena mwezi ndi mwezi monga chimodzi mmene achiyankhula state president choti atimangire school of excellence pamalowa ndi chimodzi chimene chingathe kupereka mbiri ngakhale osakhala kuti si pa 15 january nduna za boma atsogoleri ochokera zipani zosusa boma monga mtsogoleri wa chipani cha utm adalitso kabambe wa peoples development party akondwani nankhumwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha dpp mchigawo chakumwera a joseph mwanamveka ndena mwa anthu amene adali nawo pamwambowu akabambe nawonso adagwirizana ndi mawu olimbikitsa umodzi pamene dziko lino likukumbukira mbusa chilembwe lakuti tikathe kuthana ndi mavuto amene alipo tili mavuto a njala mavuto a zachuma mavuto akusowa ntchito ndi mavuto osiyanasiyana ena tonsefe nafenso lero titengerepo umoyo wa john chilembwe kuti tituluke nafenso kuti mmene masankho abwera chaka chino tikatenge nawo mbali kuti tisinthe mmene dziko lathu likhalira mwambo wa chaka chino akukumbukira ndi mutu wakuti bwerani kwa ine ndipo ndidzakupatsani mpumulo
sukulu ya sekondari ya lilongwe girls yapereka mphotho kwa ophunzira amene anachita bwino pa mayeso amaneb a form 4 a chaka cha 2024 mwambo wopereka mphotozi unachitikira pa sukulu ya lilongwe girls mu nzinda wa Lilongwe lachitatu. Myra Elias walemba lipoti limene akuwerenga ndi Cathy Maulidi.
Polankhula wapampando wa sukuluyi a Mark Collins Chifunde ati ana ophunzira oposera 126 asankhidwa kupita msukulu zaukachenjede zosiyanasiyana ndipo izi zachitika kamba kakudzipereka kwa aphunzitsi komanso makolo tayesetsa kuithandiza sukuluyi kusiyana ndi mmene tinayipezera cha ma 2021 2020 panopo tinayika zinthu zingapo zimene zathandiza kuti mbiri ya sukulu ipite chitsogolo komanso kuti makhozedwe awo apite patsogolo Uh, mwachitsanzo mphatso zimene tikupereka lero amene akhozetsa kwambiri ana asukulunso amene akhoza kwambiri tapatsa maawodi even support staff kaya management imene ikugwira ntchito tapatsa maawodi palinso ntchito zambiri zimene tikupanga pa kampasi pano mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Alois Kumtamula ati mphotozi zalimbikitsa kwambiri ophunzira ena omwe akuyembekezeka kulemba mayeso komanso aphunzitsi ndiye taona kuti tikamapanga mchitidwe umenewu omapanga award aphunzitsi komanso ana amene achita bwino zikuthandizira kuti zizipanga motivate aphunzitsi kuti azilimbikiranso ntchito yawo komanso ana asukulu akupangidwa motivate ndikumalimbikira kuti chaka chamawa ndidzakhalenso ine mmodzi opatsidwa mphatso gertrude chiwoche ndi mmodzi mwa ophunzira omwe anachita bwino pa mayeso a form 4 ndi mapointsi 10 pamene ndinali form 1 sindimachita bwino ayi chifukwa sindinadziwe ndimangozifananiza ndi anzanga eh, ndimazifananiza ndi anzanga ndi kakhozedwe kanga sikanali kabwino komano nditafika form 2 pamene ndinadziwa kuti nchifukwa chani ndinali pano papalira mfiyawesi ndinadziwa kuti inali sukulu yokha osati kuzi- kuzifananiza ndi anzanga ndinayamba kulimbikira eh, ndi mpakana panopa ndilosangalala kuti nda- ndine mmodzi mwa anthu amene tipangira awadi kuno oyang'ana anthu a bizinesi a chimalawi mbungwe lija la malawi civil society black economic empowerment mokhudzidwa ndi kusowa kwa mafuta mdziko muno takhala tikutenga ndondomeko yoyankhula ndi akuluakulu adindo a ku reserve bank aku MERA a, a, ku NOCMA kufuna kumvetsetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani inde tikudziwa nkhani za kusowa kwa ndalama zakunja forex ndi nkhani yayikulu uh, komabe tinafuna tifike pa ground chifukwa tinatsimikizidwa kuti petulo akubwera kuchoka ku Tanga omwe boma lasaina ubale ndi dziko la kenya wakhala akufika mdziko muno matrako oposa 100
Makhonsolo m'dziko muno awadzudzula kamba kosatsatira ndondomeko zowulula chuma chimene anthu ogwira ntchito m'boma ali nacho. Bungwe la ODPOD limene limawona za izi lati izi ndi malingana ndi lipoti la 2023, 2024. Wezi Gausi ali ndi nkhani yonse.
Malingana ndi mkulu wowona zakuti anthu ogwira ntchito m'boma aziwulula za chuma chimene ali nacho a Michael Chiusiwa ati ndi makhonsolo ochepa okha amene anakwanitsa kuti anthu awo aulule chuma chimene ali nacho potengera ndi zaka za m'mbuyo iwo ati khonsolo ya lilongwe ndi yomwe sinachite bwino kwambiri chifukwa ndi anthu 56 okha pa 100 aliwonse amene anatha kuulula za chuma chimene ali nacho wapampando wa komiti yoyika anthu m'maudindo m'boma A Grant Hassan Ndesha anadzudzula kwambiri za mchitidwewu. Ah, monga ngati amanena kuti ma local councils ena amene sanapange declare nchifukwa chake timapempha zokuti mukuyenera kuti mutipatse zimenezozo kuti mwina mwake tione tingapange bwanji mkulu wa bungwe la malawi local government association a hadrod mkandawire sanathirepo ndemanga pa nkhaniyi
nduna ya zamalonda ndi mafakitale a sosten gwengwe yati chaka chino soya akhala akufunikira kwambiri pa msika poyerekeza ndi yemwe dziko la malawi limakwanitsa kukolola pa chaka yemwe ndi wapafupifupi 300,000 metric tons a gwengwe ati msika wa mbewuyi ukhalapo mdziko muno komanso m'mayiko akunja feston malekezo akufotokoza ndunayi inayankhula izi ku mzuzu itayendera gulu la alimi la team north limene limalima nyemba komanso soya mdera la mfumu yakulu mtwalo a gwengwe anati nzokhumudwitsa kuti makampani oyenga mafuta akupitirira kugula soya osayengedwa kuchoka ku maiko akunja zimene zikuchititsa kuti mtengo wa mafuta mdziko muno upitirire kukhala okwera soyayo sitikumpanga wokwanira koma msika wa soya ukudutsa demand imene ikadali olo demand ya soya ikudutsa zimene ife tikupanga tikupanga produce ngati amalawi ndiye ma cooperative ngati awa kuphatikizanso ena tichitepo nsanje tiye tilowe mu ulimi kuti katundu ngati mafuta ophikira tikhale dziko limene tingathe kumapanga tokha from a mpaka na z gulu la alimi la team north ndi limodzi mwa magulu amene apindula ndi ntchito ya agriculture commercialization atatenga ndalama zokwana 187.5 million kwacha mchaka cha 2023 zimene zinawathandizira kuti agule trakita yolimira ndi zipangizo zina komanso kumanga nyumba yosungiramo za ulimi yemwe akutsogolera ntchito za agcom mdziko muno a ted nakhumwa anati ali ndi chikhulupiriro kuti gulu ngati la team north likwanirisa kulima zochuluka zimene zingawabwerese phindu kwa iwo komanso dziko la malawi misika ya malawi muno ilipo yambiri yomwe ikufuna soya ndi mbewu zosiyanasiyana komanso tikuthandiza kuyang'ana misika yakunja kuti tizipanga export Tikamakamba za forex, aliminso ndi oti akuzipanga nawo participate kubweretsa forex mdziko muno.
Poyankhulapo, wapampando wa gulu la alimi la Team North a Chimwemwe Siwale anati chaka chino akwanisa kulima nyemba pa mtunda wa mahekita okwana 35 komanso soya pa mtunda wa mahekita okwana 100.
Kulima tiziyika ndalama zochepa chifukwa tizingogula mafuta olimira diesel basi koma tractor ndi yathu ndikuti tizilimanso papakulu komanso tizilima nthawi yabwino kuti kukolola tizikolola zambiri zochuluka komanso za kolite yabwino gululi linayamba mchaka cha 2018 ndipo lili ndi mamembala okwana 56 nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku times television ttv tibweranso ndi nkhani zina zambiri takhalani pomwepo Takulandirani kupitiliza nkhani zathu m'mawa uno. Anthu ndi mabungwe ena omwe amayankhulapo pa nkhani za migodi alangiza nduna ya tsopano ya migodi a Ken Zikhale Ng'oma kuti ikhale ndi chidwi chodziwa masomphenya a ntchito za migodi za m'maiko a mu Africa zomwe akuti zitha kutukula ntchitozi m'dziko muno. Maiko a mu Africa anasainirana kale mfundozi ndipo cholinga chake ndi kutukula ntchito za migodi komanso kuti ndalama zake zizigwira ntchito zachitukuko m'mayikowa, Sam Kalimira akufotokoza. Poyankhula ndi Times Paul Mvula yemwe amatsogolera ntchito za migodi ku Church and Society mu sinodi ya Livingstonia analangiza a Ng'oma kunena kuti atengerepo phunziro pa zomwe mayiko a Zambia ndi Botswana akuchita potukula ntchito za migodi zomwe akuti pano zili pabwino kumayikowa. a mvula anena kuti ndunayi idzimveranso kwambiri akadaulo pa za migodi omwe ali ku undunawu komanso kuonetsetsa kunena kuti ayendera migodi ngati ya kayerekera kasiya komanso kanyika ndi kwina kumene anthu akuchita ntchito za migodi koma mobera akhale ndi idea yonena kuti kodi pofika kunoko ah, anthu anagwirizana zotani pa nkhani ya migodi nde ah, pali document ina imene timati african mining vision komanso ma players osiyanasiyana ku africa amene akuthamanga kwambiri ndi nkhani ya migodi Ah, nzofunika kuti aziziwe zimenezozo chifukwa zitithandizira kumagwira ntchito ah, ndi ma ubale makamaka anzathu amene atizungulira komanso kuno ku africa a kosa munthali omwenso ndi katswiri pa zakayendetsedwe ka migodi mdziko muno anena kuti a ng'oma alande ziphaso zomwe zidaperekedwa kwa amalawi ena omwe anthu ena akunja akumagwiritsa ntchito pomaba miyala ya mtengo wapatali nkumapititsa ku maiko akunja a munthali anenanso kuti ndunayi ilande ziphaso kwa makampani omwe adatenga ziphasozi mwachinyengo aonesese kuti amene malaisensi adatenga kaya ndi akunja ndi ma foreigners kaya ndi anthu amene ali mboma anangobisalira abwere poyera apanga business ndi ma licenses amenewo dzaka zingati license imeneyo ikugwirabe ntchito apanga ngati ma profit apanga ngati amapereka msonkho ngati iwonso ali ndi ma rights up to now alandidwe apasidwe eni yake amalawi kumudziko nduna ya za migodi a ng'oma sadayankhepo pa nkhaniyi koma pa msonkhano omwe adachititsa m'boma la thyolo ang'oma adanena kuti iwowa akhala akutsatira bwino za ntchito zomwe zikuchitika ku nkhani za migodi ndi kuonetsetsa kwenikweni kuti migodi ikupindulira amalawi ang'oma anena kuti ntchito za migodi zili ndi kuthekera kosintha chuma cha dziko lino ndipo anena kuti ili lakhala loto la mtsogoleri wa dziko lino a lazarus chakwera dziko la malawi linayika patsogolo ntchito za ulimi zokopa alendo komanso za migodi ngati zomwe zingathandize posintha chuma cha dziko lino chomwe pano chikuvutika kukwera
unduna woona za maulendo komanso ntchito za boma walengeza kuti nthambi yoona za pansewu yayimitsa yaimitsa kaye ntchito zake kamba ka vuto la network. Izi zikudza pamene nthambiyi yakhala ikuvutika kwa miyezi iwiri tsopano ndi vutoli. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi kalata imene undunawu watulutsa ikuonetsa kuti ndondomeko imene amayigwiritsa ntchito ku nthambi yoona za pa msewuyi idasokonekera pa sikisi mwezi uno. Iwo ananena kuti kutsatira izi nthambiyi yakhala ikulephera kuti izipanga ntchito zake zonse zimene zimadalira ndondomekoyi undunawu koma watsimikizira anthu kuti zonse zikuyenda bwino mwakuti ukuyembekeza kuti zonse zibwerera mchimake sabata ino imodzi mwa makampani amene amagwira ntchito yopereka ndondomekoyi ya fisher consulting kudzera mukalata imene adachita kutilembera kudzera mwa amene amayimira pa milandu a george liwimbi anena kuti vutoli ladza kamba kakuzima kwa magesi kumene kudasokoneza ntchito zina zimene ndondomekoyi imagwiritsa ntchito iwo adati pakadali pano apempha nthambi yoona za pansewuyi kuti ibweretse akadaulo amene amadziwa zokonzakonza kuti nawonso agwire kumbali yawo pa vutoli ndondomeko imene dziko lino imagwiritsa ntchito ku nthambi yoona za pansewuyi yotchedwa maltis imayendetsedwa ndi kampani zimene zili mdziko la south africa kuchokera mwezi wa novembala chaka chino anthu oyenda pansewu akhala akuvutika kuti akathandizidwe kamba ka vuto la netiweki ili izi zikuchitika pamene dziko lino kudzera ku ofesi ya mkulu amene amayimira boma pa milandu yakhala ikuyesetsa kuti itenge ndondomekoyi ndi kuti idziyendetsedwa ndi dziko lino
mu nkhani zina utumiki wa abambo mu mpingo wa ccap limbe presbytery walimbikitsa abambo kukhala adongosolo pa moyo wa uzimu ndi wakuthupi moderator wa mpingowu mbusa dr hastings abale phiri ndi onena izi pa msonkhano wa utumiki wa abambo a m'Limbe Presbytery. Selina Tambula ali ndi zambiri mu lipoti ili. M'busa Abale Phiri wati abambo akukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga azachuma, za m'banja komanso nkhawa zimene zimakhudza kwambiri utumiki wawo. Kotero iwo ati mwa zina msonkhanowu wapereka upangiri wothana ndi mavutowa pofuna kuti utumiki wa abambo udzipita patsogolo. tsiku la lero mwina awonjezerepo zina pa moyo wawo umene amakumana nawo tsiku ndi tsiku ah, makamaka zinthu ngati ah, zokhuza osati moyo wawo wokha wauzimu komanso ngakhale wa ku- thupi, a holistic approach, chifukwa Yesu samangotumikira za uzimu zokhazokha komanso ngakhale zakuthupi amatha kuwadyesa anthu kuwapasa chakudya choncho anthu akukumana ndi ma challenges osiyanasiyana mwina mmene eh, nkhani za chuma zikuyendera mwinanso uncertainty pa nkhani za ndale mdziko lathu koma muzonsezo Tiyenera kukhulupirira Mulungu kuti Mulungu sikuti wangokhala n'kumatiyang'ana. M'modzi mwa abambo amene anachita nawo mkumanowu a Douglas Harry Kapanda amene ndi wapampando wa utumiki wa abambo ku Mkowa CCAP wati mwa zina abambowa, agawana zomwe akukumana nazo mu utumiki komanso moyo wawo wa tsiku ndi tsiku pali zinthu zambiri zimene timene timakumana nazo ife ngati azibambo zimene mwina timalephera kuti tikhale pamodzi ndi kuchita share mavuto amene timakumana nawo koma mu utumiki uwu umene watibweretsa pamodzi utipasa machawi komanso utipasa ukadaulo wabwino kuti tikakhale ndi nthawi yomatha kumauzana mavuto amene tikumana nawo kaya ndi mu society kaya ndi kumabanja kuti tikhoza kuthandizana nzeru ndikumaona kuti kukhala kwathu ngati ife abambo tikukhala mu mkhalidwe wabwino abambo 84 kuchokera ku mipingo 39 pansi pa presbytery ya Limbe ndi amene achita nawo mkumanowu nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayonso mitu yake